Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Pamene mdziko muno, bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau ACB likupitirira kumanga mmodzimmodzi wa anthu omwe akukhudzidwa ndi katangale yemwe amachita ndi mkulu uja wa dziko la Britain a Zuneth Sattar. Nthambiyi pa 5 August mu chaka cha 2022 inalengeza kuti yamanga mkulu wakale wa bungweli a Reyneck Matemba pamodzi ndi a John Suzi Banda omwe posachedwapa anatula pansi udindo wawo ngati wapampando wa board ya nthambi yowona za kagulidwe ka katundu m'boma ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority, PPDA. A Reyneck Matemba omwe atatula pansi udindo wawo ngati wamkulu wa bungwe la acb anasankhidwa nkukhala Solicitor General komanso nkukhala mlembi wamkulu wa unduna wa zachilungamo. Pano ndi mlembi wamkulu wa mu unduna wa zamalo ndi chitukuko cha nyumba mdziko muno. Malingana ndi kalata yomwe nthambi ya acb inatulutsa, Kudzera mwa ofalitsa nkhani wawo a Egrita Ndala, a Matemba ndi a John Suzi Banda anamangidwa kamba kakuti anakondera polandira ziphuphu kuchoka kwa a Zuneth Sattar kuti kampani yawo ya Xaviar Limited ayipatse ntchito yogulitsa zakudya ku Malawi Police. Pa nthawi yomwe ankachita izi nkuti a Matemba ali wamkulu wa nthambi ya acb. Ndipo malo mothana ndi katangale, iwowa anali patsogolo nkutsogolera katangaleyo mdziko muno. Kalata yomwe nthambi ya acb inatulutsa ikupitilira kunena kuti awiriwa anamangidwa kamba kakuti nthambi ya acb imayenera iwunguze ngati ndikoyenera kuti kampani ya Xaviar Limited yomwe ndi ya a Zuneth Sattar inali yoyenera kupatsidwa ntchito yopereka zakudya zotchedwa ma food rations kapena ayi. Kontrakitiyo inali ya ndalama zokwana 7.8 biliyoni kwacha ndipo kampani ya a Sattar-yi imayenera ipereke ma food rations okwana 350,000. Pa nthawiyo n'kuti a Sattar anali akuganiziridwa kuti amachita zakatangale ndi acb. imayenera iwaunike ngati boma lingapitilire kuwapatsa ntchitoyo kapena ayi. Kafukufuku wa acb panopa anapeza kuti a Reyneck Matemba ngati wamkulu wa acb wakale analandira ndalama yokwana 10 million kwacha kuchoka kwa a Zuneth Sattar ndi cholinga chakuti alole kampaniyo kupatsidwa ntchitoyo. Kafukufukuyonso wapeza kuti a John Suzi Banda, anapatsidwa ndalama zokwana K3 million ndi a Zun Cheena yemwe ndi agent wa a Zuneth Sattar kuti ngati mkulu wa board ya PPDA alole company ya a Sattar'yi mu njira ija amati no objection nkupatsidwa ntchito. Kotero a Reyneck Matemba akuzengedwa pa mlandu wosagwiritsa ntchito yawo bwino ngati wamkulu wa acb popereka ntchito kwa munthu yemwe samayenera kupatsidwa ntchitoyo zomwe zikususana ndi gawo 25 la malamulo othana ndi katangale ya Corruption Practices Act, Ndipo a Suzi Banda akuzengedwa mlandu wothandizira munthu kupanga katangale zomwe ndi zosusana ndi gawo 24 la malamulo othana ndi katangale mdziko muno. Nkhaniyi ikuchokera pa mnthawi yomwe a Reyneck Matemba anali mkulu wa acb ndipo pa upangiri wochoka kwa a Kalekeni Kaphale womwe anali mlangizi wa boma pa nkhani ya malamulo ngati attorney general pa mnthawiyo anapeza kuti A Zuneth Sattar'wa alibe mlandu uliwonse ndipo sakufufuzidwa pa nkhani yokhuza katangale. A Sattar'wa alibe mlandu uliwonse. Izi zinali zabwino bwino pa mnthawiyo mpaka anthu ofufuza a National Crimes Agency, NCA, ya mdziko la Britain inatsina khutu nthambi ya acb kuno ku Malawi nkuwauza kuti A Zuneth Sattar'wa akhala akubera dziko lino kwa nthawi yayitali ndipo kenako mkuluyu anamangidwa m'mwezi wa October mu chaka cha 2021. Kafukufuku wokhuza a Sattar'wa mdziko muno komanso mdziko la Britain wapangisa kuti anthu angapo amangidwe. Anthuwa ndi monga a Kezzie Msukwa womwe anali nduna yakale ya za malo, a George Kainja womwe anali wamkulu wakale wa polisi, a Mwabi Kaluwa, Omwe amagwira ntchito ku nthambi yowona za malamulo ku polisi ndi a Prince Kapondamgaga omwe anali mkulu woyang'anira nyumba za boma ngati Chief of Staff for State Residence. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima akukhuzidwanso ndi katangaleyo ndipo panopa a Lazarus Chakwera anasiya kuwapatsa ntchito. Ogwira ntchito ena m'boma omwe akukhuzidwa ndi katangaleyo ndi monga.

wa zachuma, wofalitsa uthenga wa za m'dziko ndi apolisi, unduna wa zamalo, woona zokopa alendo ku State House, ku Reserve Bank of Malawi komanso nthambi ya acb yomweyo. Masana a tsikuli, a Reyneck Matemba ndi a Suzi Banda anakaonekera ku bwalo la Magistrate la Lilongwe komwe anakauzidwa za kulakwa kwawo ndipo awiriwo anapempha kuti atulutsidwe pa belo. Chief Resident Madalitso Chimwaza anawatulutsa pa belo a Matemba. Nthambi ya ACB sinakane kuti a Matembawa apatsidwe belo yawo ndipo anati mbali yawo ndi yokonzeka kuyamba mlanduwu. A Reyneck Matemba womwe sanayimiridwe ndi loya aliyense mu bwalolo koma eni okha analamulidwa kupereka ndalama zokwana 500,000 Malawi Kwacha kupeza mboni ziwiri zomwe zilipire ndalama yokwana 2 miliyoni Kwacha ngati surety bond komanso kupereka chiphaso chawo choyendera ngati mbali imodzi ya belo yawo ndi kutinso azikaonekera ku ma ofesi a acb sabata ziwiri zilizonse a Peter Simbani Yemwe ndi mkulu wowona za kazengedwe ka milandu ku acb anauza bwalo la milanduli kuti a Reyneck Matemba anamangidwa nthambi yawo itatenga chilolezo, warrant of arrest, ndipo iwowa ngati nthambi ya zofufuza amaliza kale kafukufuku wawo. Iwo anapitilira nkunena kuti chomwe akudikira ndi chilolezo kuchoka ku office yoyimira boma pa milandu ya Director of Public Prosecution, dpp, yomwe mkulu wake ndi a Steven Kayuni. Zikuonesa kuti katangale mdziko muno anamera mizu kwambiri. Mkulu wakale wa acb yemwe ntchito yake ndi kuthana ndi katangale nkupezekanso kuti akumangidwa. kamba koganiziridwa kuti akuchita katangale. Chomwe chikuwawa anthu mdziko muno ndi chakuti a Reyneck Matemba omwewa anali patsogolo kutsogolera mlandu womwe mwini wa banki ya FDH a Thomson Mpinganjira amazengedwa kuti amafuna kupereka ziphuphu kwa ma judge omwe amazenga mlandu wa zisankho za mchaka cha 2019. Ena mwa ma judge Omwe amamva mlanduwu anali a Mike Tembo, a Dingswayo Madise, a Redson Kapindu, a Healey Potani ndi a Ivy Kamanga. Panthawiyo, a Thomson Mpinganjira anapezeka wolakwa ndipo anagamulidwa nkukhala ku ndende zaka zisanu ndi zinayi 9. Lero mkulu yemwe anatsogolera kuti a Thomson Mpinganjira amangidwe, naye wamangidwa kamba ka katangale.